fo a ka kɛ ni hakili de ye k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛnsɛn denmisɛnninw wulilen don dugu jeunes wulilen don musow wulilen don ko foyi de tɛ bolo la bilen foyi tɛ dugu kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ ɲini ka mɔgɔ faga o kama bisa ne yɛrɛ bɔra n bɛ nana dugutigi bulon na ninnu ye ɲɔgɔn tɔmɔ u futɛnɛlen don u dusu bɔlen don u dusukun kaminkaminen don ko fo u ka se dugutigi de ma yan bi n m'a dɔn ŋaniya min b'u kɔnɔ ala de bɛ fara n'o tɛ ŋaniya ɲumanw tɛ ah, nka ko fɔcogo de b'a ɲɛ ko fɔcogo de b'a tiɲɛ u sigilen filɛ nin ye n y'u lasabali nka ko ka ɲi ko tigibatigi yɛrɛ da kɔnɔ o de kama dugutigi bisa an nana n yɛrɛ dar'u kan ka na i fɛ yan dugutigi bulon na k'an bɛna haminanko f'i ye sabu diɲɛ in bɛ yɔrɔ min bi mali in bilama dugutigi a sofelen don bɛɛ de bɛ yɛrɛ ɲini na nka komi aw ye dugutigi ye aw de ye mɔgɔkɔrɔbaw ye aw de bɛ se k'an sɔn hakili la n'o tɛ dugutigi a sofelen don bi dɛ aa ne jeliba tilara ee dugutigi ɛɛ balimakɛ i b'a to kuma ka d'i ma yan tɛ yɔrɔ gansan ye dɛ yan ye dugutigi bulon de ye i y'a faamu i faw dama dama dama de ye yan dugutigi y'i fa dɔ ye n'i nana dugutigi bulon kɔnɔ i bɛ kuma ɲini de kuma bɛ d'i ma Eh, jeliba ah, naamu i ka kuma mɛnna mhm. a faamuyana a diyara n ye a bonyana an ma mhm. aw dansɛ nba o ye dugutigi ka folikan ye k'o lase aw ma k'an ye foli mɛn ayiwa ko dugu makasi min bɛ yen mhm. walima ni kumakan min b'u bolo u degunnen don cogoya min na k'u k'o fɔ an ɲɛna dugutigi ko k'a tulo dayɛlɛlen don k'aw lamɛn ayiwa sa an ka hɔrɔn kamalenw ko kuma min b'aw bolo dugutigi hɔrɔn cɛkɔrɔba min ma tiɲɛ dugu jɛra ka danaya da cɛkɔrɔba min kan o de sigilen filɛ aw kɔrɔ nin ye ko fɛn min b'aw kun n'aw kan cɛ k'aw k'a fɔ a ye k'a tulo b'aw la o kuma sira b'aw bolo k'a tulo b'an na ee an wulila ka se dugutigi bulon kɔnɔ yan bi n'an ko ka a hɛrɛ de an malol'aw ma walima an sirann'aw ɲɛ dɛ an nana kuma kelen dugutigi ka dɔ k'an ye wala ni dugutigi tɛ se k'an ka dugu dilan ka d'an ma a ka wuli ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ k'i sigi a nɔ na i y'a faamu an ka dugu ta k'a jaabi gɛlɛya in bɛ k'an faga cikɛ waati dan ye sɔmiyaji dɔrɔn ye e dugutigi sigilen filɛ an bɛ taa e ka foro sɛnɛ k'a d'i ma e yɛrɛ b'o kalama ɔ ni sɔmiyaji banna baara jumɛn bɛ burusi kɔnɔ sa o fɔ ne taara tile jɔra sa kɔlɔn bɛ ja an bɛ ji bɔ min o bɛɛ gɛlɛya b'an kan han jeune bɛ ka baara sɔrɔ cogo di an ka duguba kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ na an jigi dalen bɛ olu kan olu fana bɛ kule la dugutigi an bɛ mun yɛrɛ kɛ tuguni han e min ye dugutigi ye e kan ka se ka laɲini dɔ kɛ hali n'o kɛra projet dɔ ye ka na n'o ye dugu kɔnɔ salatiw bɛ se ka sɛnɛ o la pomme de terre bɛ se ka sɛnɛ o la kosɛbɛ o ye tiɲɛ ni samiyaji tɛ ni samiyaji tɛ an bɛ se k'o kɛ k'an yɛrɛ balo

n'a fɔra fana ko ɲɛmɔgɔ bɛ ka fɛnw dajigi commerçant fana dɛsɛlen tuguni ka o dajigi ɲɛmɔgɔ ka nɔgɔya bɛ dɔn cogo di kalo saba abada ne ka mɔni sukɔrɔ tɛ k'a la kalo saba ɲɛmɔgɔ bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ ko ka commerçant fɛnw dajigi minnu bɛ feere kɛ sugu kɔnɔ ni jula ko k'olu t'a dajigi an faantannin kulo kulo an b'a kɛ cogo di burusi kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ jatinen tɛ mɔgɔ ye f'an ka fɛn fɔ duguba kɔnɔ mɔgɔw ye sɔrɔ k'i kɔ filɛ an na dɔɔnin

dugutigi ne na kun tɛ fɛn fila ye kelen dɔrɔn de don dugutigi bonya tɛ ne ka n ka du kɔnɔ bi k'a sababu kɛ kɔngɔ ye dugutigi tɔ ne kalo fila ani tile dama dama n ka malo banna n bɛ maɲumantɔ ko de la hmm? ne muso tɛ n bonya n den tɛ n bonya dugutigi ɲinan samiya tɛmɛnen ne ni dugu jeunew de farala ɲɔgɔn kan ka taa i ka maloforo n'i ka ɲɔforo sɛnɛ ala kɔni y'a nɔgɔya i ye ka tɛmɛ bɛɛ kan dugu in kɔnɔ mhm, o kɛra ne na kun ye i k'a lajɛ ala kama mhm. i ka bɔrɔni kelen di yan n ka taa n'a ye n ka so kɔnɔ pour que n ka fami bonya ka se ka segin n ma cogo min na i ka kɛ ala kama bɔrɔ kelen dɔrɔn o tɛ ala deli kuma mɔgɔ min don a b'o k'i ye eh, o kɔni o tɛ baasi ye o eh, a ka duguladenw hinɛ b'a la ah. ni se b'a ye bi a b'a tila aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka kuma ɲana faamuna ayiwa an balakaw de kuma tɔ ye olu de ye mhm. yalima kuma jumɛn b'aw bolo eh, muso ye ci don n da ko k'a fɔ ɲɛna sira la mhm. ko dugutigi i k'a lajɛ i ka ci lase bamako ɲɛmaaw ma président n'a ka mɔgɔw ma k'u k'a lajɛ u ka na ni forage ye an ka dugu in kɔnɔ pour que ni samiya banna olu bɛ se ka jaba foronto ani pomme de terre sɛnɛ cogo min na olu fana bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ i m'a ye o bɛ yɛrɛ fɛn dɔ ta ka bɔ an cɛw kan fɛn jumɛn don o don karisa nin di yan don o don karisa nin di yan n'u yɛrɛ bɛ baara la i m'a ye an bɛ kisi o ma tiɲɛ tɛ muso ye ci min don n da ko k'a ɲɛfɔ o de filɛ nin ye

bɔn hali k'a dan sisan n'i taara sugu la k'i bɛ taa na san na tɛ se ka san an dun de b'a sɛnɛ e ma an bɛ kuma di an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw ma abada an b'a sɛnɛ k'a di a bɛ taa kɛ ka mɔgɔ wɛrɛw balo wa o man ɲi tiɲɛ na dugutigi wuli k'i jɔ wuli dɛ n'o tɛ anw fana sɛgɛnna mhm. n'ala sɔnna a ma nin y'a wulilen a tɛ sigi tugun ayiwa dugudenw ka laseli mɛnna kosɛbɛ k'a y'a ka kuma mɛn a bo diyara n ye a bonyana n ma k'a diyara n ye a bonyana n ma bamananw ko ten kosɛbɛ ko ni sanfiɲɛ wulila Hmm, bɛɛ bolo b'i kunma fugula nin ma kosɛbɛ bɛɛ nana i nakun na bɛɛ nana nakun na a diyara n ye a diyara n ye a bonyana n ma ɲininkali fɔlɔ a fɔlɔ fɔlɔ n'o ye kamalenkuntigi ka kuma ye kosɛbɛ baarako gɛlɛyara mhm. denmisɛnninw tɛ ka baara sɔrɔ kosɛbɛ tiɲɛ don gɛlɛya waralen don mhm. denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ mhm. bi jamana bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ ɲɛɲinili bɛ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen na aw tulo dayɛlɛ dɛ nin bɛɛ de bɛ ka labɛn fɛɛrɛ bɛ ka ɲini nin bɛɛ lajɛlen na a fɛɛrɛ ka ɲini a la yɛrɛ dugu denmisɛnninw ka baarako nasɔngɔko jagokɛlaw ka feerefɛn gɛlɛyali ko fɛɛrɛ bɛ ka ɲini nin bɛɛ lajɛlen na nka wajibi don jamana bɛ bolo min kan nin wagati la wajibi ye nin gɛlɛya ye o ye tiɲɛ an ka a da ala kan an ka nin gɛlɛya in muɲu gɛlɛya ye wagati de ye a b'an bolo n'a wagati ma ban mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i b'i i bolo bɔ a la kosɛbɛ tuma sebali tɛ karaba o tɛ kɛ o tɛ kɛ jamana bɛ bolo min kan bi a b'a kalama diyagoya don ni fanga yɛlɛma kɛra sani yɛlɛma ka don ko la kosɛbɛ wajibi don ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ na baliya bɛ na kosɛbɛ bɔn an b'o wagati de la sisan sani an k'o ban fo dugudenw yɛrɛ ka ɲɔgɔn lafaamuya gɛlɛya kɔnɔna na walasa an ka se ka jɛn ka bolo di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma nin gɛlɛya in kɔnɔ k'o latɛmɛ ko kɔnɔkulu jɛlen k'o de bɛ bii fɔ nin waati in tɛ fɔɲɔgɔnkɔ waati ye abada an ka kan ka jɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu an ka tɔnbolomaw kɔ ani an ka tɔnɲɛmɔgɔw ni dugutigiw ka tugu u kɔ an ka ɲɔgɔn faamu yaasa jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ dingɛ min ɛɛ dugutigi kuma bɛ n fɛ ni n ko o da o tɔnci la kɛrɛnkɛrɛnyana musow ka pari kan Ɛɛ an balakaw an b'an ka kunda bɔ sabula degun fɔlɔ fɔlɔ a b'olu de kan bi bi n'i y'a mɛn an ka togoda ninnu na bi bi i y'a faamu kɛrɛnkɛrɛnya jiko n'an ka jiko gɛlɛyara sisan yɔrɔ caman an bɛ kɔlɔn sen kungo kɔnɔnaw de la ko bolo fɛ Jiw bɛ laban sigila yɔrɔ minnu na musow de bɛ to o jisoli la ka na n'a ye ka na ji kɛ an ka fiɲɛw kɔnɔ foli bɛ d'u ma u bɛ sɛgɛn tɔɔrɔ o degun b'u kan a ka kan laɲini ka k'olu ye o bɛ se dɔ bɛ se ka o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu ka kuma in tagabolo o ye a kɔni ka di ne ye ni barika donna u la o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ parce que olu ka sɛgɛn o man ɲi an ma kosɛbɛ voilà kulubali o de tun bɛ fɛ k'o fɔ ok kuma diyara an ye an y'a mɛn a diyara an y'a bɛnna an ma kosɛbɛ bawo ɲɛna musow ka nin laɲini ne yɛrɛ ye nin laɲini kɛ a mɛnna jamana ɲɛmaaw fɛ kosɛbɛ labɛn kɛra wagati min na k'u bɛna yɛlɛma don ko la o bɛnna gɛlɛya nali ma Gɛlɛya ye waati de ye jagoya don f'an ka muɲu ka nin waati latɛmɛ ni nin waati tɛmɛna an ka laɲini n'ala sɔnna ma a bɛ kɛ ko caman bɛ ala sɔnna hɛrɛw bɛ na gɛlɛya na waati don nka an bɛ ala deli ala ka nin gɛlɛya ɲuman tɛmɛ

ma deli ka mɔgɔw wele ka na i kama taa dugutigi so n'u y'a fɔ n'i ma se ka an ka affaire kɛ dugutigi la mm-hmm. i ka wuli an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ wɔyɔ fɛ mm-hmm. n'a fɔra ko kɔlɔnkɛ dugu kuru kara kuru jɛlen bɛ o la mm-hmm. dugutigi e ala jita doni bɛ ka muso kunkolo sɔrɔ i bolo da i dusu la ne kɔni hali fali hali fali wotoro ɲuman fulakɛ yɛrɛ sigilen filɛ hali fali wotoro ɲuman est ce que a b'a bɔ a tɛ yen ne yɛrɛ min ye dugu kamalen kuntigi ye ni taama tɛna n ka samara ju sɔgɔ a tɛ yen dugutigi k'a fɔ k'i b'i sigi bi k'a fɔ ko jama nani i ka bulon kɔnɔ yan nɔ k'i b'i sigi ka kuma duman fɔ an ye an b'a lamɛn bi mais k'a fɔ k'an kɔni m'i sigi k'i fana to i bolo ma dugutigi o t'i kɛ dɛ i m'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de don an jɛnna k'i kɛ dugutigi wa n'i fana m'a kɛ ka ɲɛ fana an bɛ b'i kɔ n'ala sɔnna a tulo bɛ kuma bɛɛ lajɛlen na i bolo d'i dusu kan n b'i ka kuma sɔn ji la o yɔrɔ la ɛ n'i y'a mɛn jama ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw de don kɔmɔgɔw don an k'an jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn sinsin ni bɛn sabatira an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ n'ala sɔnna ma dugutigi in kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ o a kelen tɛ se an fana k'o de bila an kun na i y'a faamu dugutigi mana dɔ kɛ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ a kɔmɔgɔw fana ye saba kɛ o yɔrɔ awɔ o ye tiɲɛ yɔrɔ min o y'a sɔrɔ a ye saba kɛ ko dugutigi b'a ka dulɔkiba bɔ k'a da yɔrɔ la kɔmɔgɔw bɛ kɛ k'a sɔrɔ aw tilara dulɔki ni kulusi bɛɛ la kosɛbɛ jeliba ɔhɔn o hukumu kɔnɔna na dugutigi ko k'a ye yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ awɔ bɛɛ lajɛlen ka kuma mɛnna awɔ ayiwa ala k'an kisi nin ɲɔgɔn amiina yarabi an b'a dɔn k'a tun bɛ nin kɛ kankɔrɔsigi n fana lawuli kelen ta ye n ye kale a fana ye bi n se ye fɛn fɛn ye dugu kamalen kɔnɔla denmisɛnninw na n bɛ wele k'a kɛ